Happy New Year, good morning, good afternoon, good evening. Ebe ọ bụla i si na-anụ olu m. Maazị Abụchi, onye ọma na Bayan. M na-ekele unu. Ihe m bịara ikwu this morning gbasara ihe Jpac kwuru. Jpac my brother butuo na onye o mere amarana. Ama m ka i si ahụ- ama m ka ndị mmadụ si ahụ Akwa. ama m ka i si ahụ akwa ị na-ahụ akwa onye ọ bụla nwere ka o si ahụ akwa but mụwa na-ahụgodi akwa as somebody nwere love of brothers somebody nwere mind of giving somebody nwere mind of liberation somebody nwere mind of to help the youth ọ ka m si ahụ akwa i have never come in contact with akwa but akwa is a man of all men man of all youths man of all widows man of all children ọ wụ na akwa dị ịbụọ ma ọ ịtọ n'ala igbo igbo ga-adị mma akwa ana m ekele gị na-ekele gị nke ọma na-ekele gị nke buru ibu ka i si na-emepụ igbo ihere n'anya jpac my brother butuo na onye o mere amarala all those people fụrụ na somebody dịka akwa na-eme mmemme even obi cubana his brother bụ obi cubana nwanne ya nwoke obi cubana tiga arụ daddy mmiri ọ ga-ezo obi cubana tiga arụ sị na o nwekwara one small boy na village ekwere ọba ọba tiga arụ ụbọchị a sị na ọ na-agbapụkwanụ hotel ịbụọ ka o tiri arụ daddy nwanne mmiri ọ ga-edo do ee mmiri ọ ga-edo ọ wụ akwa ahụrọ Lagos ọ wụ akwa ahụrọ Abuja ọ wụ akwa ahụrọ eh, Kano ga-arụ hotel but akwa sị mba na akụ ruo ụlọ amara onye kpatara ya jpac ya iwu mụọla nwe m nọrọ ekiri the thing sef at least ma chief priest ha ga-eticha arụ even ma zubby michael ha ga-eticha arụ e-money ha kwesịrị iticha arụ ya anyị nwanne nwanne nwanne ha toro obi n'ala enwere asị lechara anya sị mba na nke anyị nke anyị ọ ihe Nnamdị Kanụ na-ekwu okwu esi right from day one maazị Nnamdị Kanụ na-ekwu ihe ọ bụla ị chọrọ ịrụ rụọ ya na ebe nna gị mepe otu akwa were 200 people n'ọrụ wụ ndị Igbo o nwere ihe ọjọọ ọ wụ or to help to stop eh, eh, eh, ihe ọjọọ na-eme n'ala Igbo to stop the youth izu ori at least that 200 na akwa were n'ọrụ e createala wepụgodole ọ wụrụ na 50 ha na-ewu na-eche echiche izu ori ọ pụgodi na their mindset onye n'ime E-Money onye n'ime ha emenwuli ya Obi Cubana onye n'ime ha emenwuli Zubby Michael aha anyị rere onwe nke emenwuli ya nwanne ihe ndị igbo na-emere onwe ha envy akwụkwọ n'idiri ịkpụfa akpọ Chief Priest akwa onye idiri ịkpọ ha akpọ ha bịa ha kwesịrị itiye arụ akwa mmadụ ọra akwa mmadụ na-aga occasion rie ego rie ego rie ego rie ego ma ịkpọrọ ya ma ịkpọọ ya ọ dị easy mmadụ otu Obi Cubana na-abịa arụ company n'ala igbo wee 200 people n'ọrụ development ọbịa abịa otu obi e, e, e, E-Money nọ na ha nwa ndị ọgbana mba p square ndị ahụcha ndị ọgbana mba nna rapụ ndị ahụ ndị agha they don't mean well to Igbos e meanli ha well to Igbos somebody dịka akwa na-eme mmemme akwa address ọba nwanne ya nwoke wụ Obi Cubana etiri arụ nna my brother nna hapụ ndị igbo niile nwe ndị envy envy ọ chọrọ ofu onye ofu onye chọrọ na-aza nna m ọra nwanne ọma na Obi Cubana amaala na na na young shall grow na otu ọ kpatakwara ego nwe ndị ga-akpatakwa karịa and ọhụrụ ọ gara eme ị na-enye ha encouragement Obi Cubana man of all people ihe ọ na-ehelp but at least o kwesịrị tighe arụ tigodo arụ ebe nwanne ya nwoke junior brother ya wụ akwa address nnọọ ego dị na boot na ọba na-eme ihe ma e nyere invitation ma e nyeghị ma E-Money kwesịrị ticha arụ na adịghị three days o nwe nke tiri ahụ ma Zubby Michael but ọ wụ n'ọ wụ onye yoruba meghee ife ha ncha niile eju ọ wụ n'ọ wụ onye awụsa meghee ife ha ncha ndị ọgba na iro nwanne ka bịa fara abịa ka anyị mara ndị wụ anyị mara ndị wụ ndị igbo makwa ndị bụ bụ ọbara awụsa you understand ọ na-eme ọ wụ na ị chọrọ ịgwa m na AY meghee ihe na Lagos na Obi Cubana anaghị etiye arụ ị chọrọ ịgwa m na Zubby Michael naghị etiye arụ E-Money anaghị etiye arụ but even some our foolish politician agaghị etiye arụ unu na-azọ ọfefe from outside ya anyị Nnamdi Kanu na-ekwu ndị Igbo amamihe riri unu eri ama m ebe si unu asụ na descendant from Israel why unu anaghị eme ka Israelite why you people are not behaving like Israel Israel batara bụ ndị ọgaranya niile nọ n'Israel develop Israel in 1948 Israel mgbe e nwere independent Israel batara develop Israel Unu is there the best home. Why can't you guys go home? All this your company, all this your hotel, rụọ ya n'ala Igbo, Igbo ga-emepe karịa Awụsa, Igbo ga-emepe karịa Yo- Yoruba. No one want to do that. Na JPAC apụ ị na a na-akụ JPAC i kwuru pure. Okwu i kwuru onye like your hotel na ọnụ ihe i kwuru. Nwanne m JPAC i- eziokwu okwu gị kwụ ọtọ ka sịga. Elidiri ime ndị invite Chief Priest ele what you guys are showing us Eh? ọ wụ unu na-akụzi chineke ọrụ nyere ndị igbo ego nyere unu amamihe ịkpata ego ma help unu abroad ọ gwụcha eche emeghị endorsement Obi Cubana ga-eme eh, eh, onye ara kpọga Zazu 50 50 million anyị nwere igbo kọbi- igbo youth coming youth ah, eh, eh, nweta dịcha talented onye nwa ọcha ya ahụ 25 25 million ewere mee endorsement o nwere ihe ọjọọ ọ wụ o were ga nye onye ara kpọgaza nzu ndị igbo ọ ka na mma na ama were ego ga yọta n'ala igbo anyị mana Obi Cubana ị na-agbalị ị na-agbalị but prove unu na ọdụ ba ọ naanị Akon Akon one man na senegal rụrụ rụrụ Akon city na senegal one man ọ gaa na America ga-arụ ya ọ gaa na london ga-arụ ya ọ bịara na village ya na senegal rụọ Akon city

yes to whom it may concern do you know na akwa ọkụkọ mere event 29 30 31st and ndị o binyere moto is about 20 something people in a year that is 2022 ị ma na 90 percent of ndị e biri moto abịarọ occasion akwa ka one ka anyị bido n'ịbalụ mmọnwụ ọ bụrọkwa iwu na onye ahụ ya-abịakwa o o nwere some tangible excuse onye ahụ ga-abụ onye a consider ya mana ị ga-aconsider mmadụ 29 30 31st e biri ịbala mmọnwụ moto ịbala mmọnwụ abịaghị no sign na ọ bịara adị m egwu na nna agbachuo ya agbachuo mana ya na-ekwu na a na-eji ihe ọma akwụ ụgwọ ihe ọma sure many ndị egwu akwa biri moto abịaghị ndị kụziri egwu bụzi ndị ndị small small obere mmọnwụ ya small small people afọ ha apụtabeghị apụta bụzi ihe bịazi kụwa egwu ọ dị mma ịdị like that nke a otu nke ịbụọ most of people niile ndị akwa na-ejere occasion since 2022 niile gachachacha akwa ma ndị eziri akwa ezi ma ndị na-ezighị ezi ma ndị eji mmanya zie ma ndị na-eji mmanya zie ma ndị eji ebiri zie ma ndị na-eji ebiri zie ma nne na dana ma everything zichara akwa akwa jere occasion niile ha from a to z because ọ na-like entertainment nke o jere rie 1 million rie 2 million rie 5 million number 1 Destiny Etiko Destiny Etiko akwa ọkụkọ jere birthday rie more than 5 million o ru na nke akwa akwa zie Destiny Etiko Destiny Etiko ha abịa na-ezo ihu ezo apụrụ ya a sị na akwa na-arụrụ ya ọrụ anyị ma unu niile but this 2023 anyị ga-ede enye unu wotowoto one by one. Number two, Gozie Okeke ị ya-asị na i nweghị ebe 29 30 31 so onweghị nnọọ wọ ndị ihe ewepụta nnọọ bịa gbara onye kpọrọ ọyị nwoke ọkpa ebe ọ na-eme mmemme Gozie Okeke i mepere ụlọ akwa ọkụkọ bịara bịa rie 1.5 million were ego scattercha event mgbe ị nwere encounter with him for the first time i ji ama na stage were ego merụọ gị ahụ ndị mmadụ kpọọ gị n'ọnụ kpọọ gị n'elu kpọọ everything kwuo ihe na ya ekwu maka gị nwa ibuli isi gọrọchaa mgbọ so akwa ọgara dị mma na pọblik abi akwa ọgara dị mma na ọha abịa na ọha napụ akwa ego o mee sho e kee ego kee meshin kee moto kee fonu ọ na-ada akwa ọbara tule ọbara tule mana o ruzie na nke o mebezi ihe unu ncha na-ezo bikos na kamera ya enweta unu kamera enweta unu asị na o jere be dibịa ka otu ịtọ ndị niile bụ ndị eze nwaanyị niile akwa na-arụrụ ọrụ ma ndị be ndị eze nwaanyị akwa na-ejere okeshọn rie ezigbote ego onye ọbụla gbafuru ma ndị dibịa ibe akwa na-ejere oke ha jee rie ego righarịkwa ego onye ọbụla mere gịnị gbafuru ha achọghị ịbịa na nke akwa nke a nne ji iche ndị entatena niile akwa ji ego merụ ama ndị ya bụ ha tie egwu abụ ma ọ tọrọ ụtọ ma ọ tọghị ụtọ akwa enye ya 500,000 akwa enye ya 250,000 ha jee na enye mere mere mere mere were were isi koro ọhịa onye ọbụla na- nara ọhịa gbafuo kpamkpam 2023 ihe unu na-emezi gịda gịda ka unu bịa gịda ka unu blọkụọ success of ndị ọzọ nọ n'azụ because there are still good ones ọ bụzie na akwa ekwuzie na o nwezi onye na-enyezi 1000 naira again asị na ọ dị wicked mana unu amarọ ebe mmiri si wee bara opi ụgbọgụrụ maka gịnị na ndị niile akwa mere ife anaghị abịa anaghị abịa return match ọ bụkwa ha gị weta ego present matters ndị niile akwa nyere ego ma ndị egwu niile akwa nyere ego ọ bụgo nnọọ ịpụta

sọsọ ndị Morning Star Brotherhood ndị ya klọb which means ọ bụrụ na ị nọghị na klọb ọ bụrụ ihe ọ dịka ya egwu egwu ọzi ngị nwazi few of your friends ndị bụzi ahịa mara ogoro na-abịazi n'abalị na-efe gị ego na-eri ego na-eri ego na-eri ego na-eri ọ dasị ebee ka ha nọ nke ka wute m so much bụ nke Gozie Okeke ya na nke Destiny Etiko ma nke Zubby Michael unu niile ndị Nollywood niile nọ na Asaba na-ejide oyiri were paịpụ tinye akwa na agịrịga na-amị akwa o ruzie na nke ofu mkpụrụ Nollywood abịa unu na-eri ego kọntinu akwa ị chọrọ ịmụ ihe mara ihe gbasara ma ụmụ nwe ego anaghị enye ọgaranya advice ka e si eri ego kama na onwe ha na-akpọ

they are not doing well to you 80% of your friends gbara gị okirikiri ha anaghị emere gị ihe ọma ihe ha nọ kịta bụ ka a dọsasịba ego gị dọsasịgide ego dọsasịgide ego onye ndị ọbụla afụ na ị dị brok ma chukwu ekwena ndị na-efe na-enye gị advice na-asị gị bee nke a ga-eme na nke eme na nke eme na nke achị na-ebie mpọ mpọ the, the, the kind of advisors you need bụ foreign advisors outsiders most of outsiders they, they are the one that will fear you nye gị advice that will benefit profit you ọ gịbụrụ ya na afụ na-ekwugharị gị na akwa akwa ndị na-enye fọ vampires I will talk about vampires throughout ha bịara ka ndị ọgụ zaa zaa even ị na-emegoro ihe ọjọọ na-asị gị ride on ị na-eme nke ọma a sị gị ride on nwee mgbe anyị nọkọta ntụ agwa gị eziokwu ọ sọ mụ ya agwa gị eziokwu nwe onye ọzọ ya agwa gị eziokwu thank you very much for your occasion you did well ndị niile bịara occasion nwe onye ụkwụ mebiri nwe onye nwere accident nwe onye nwụrụ ndị onye ọbụla eji o nwe onye e ji ụgwọ onye a kwụrụ onye ọbụla ụgwọ everybody clear a successful one for that matter thank you very much and the more grease to your elbow but remember what I told you onye kene Sunny 2023 Sunny ekene ịghọtara were ya tinye na mgba aka ekpe ka ị ghara ịrachafu na nri ịghọta onye nye gị nye life goes on